ifechakpi ifechakpi o nwere akụkọ ọzọ m ga-akọrọ unu kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. o nwere otu nwaanyị ọ mụghị nwa nwaanyị ahụ enweghị nwa mana nwaanyị a dị ike ọrụ ọ na-arụ ọrụ dị n'ụlọ nke ọma nwaanyị a wee mee mmanụ wee mee mmanụ ha na-agba mma- na- mmanụ ahụ wụ udu mmanụ asaa ka o mere nwaanyị ahụ wee dowe udu mmanụ asaa n'ụlọ ya nwaanyị a bịa ọ gawa ugbo ọ maghị na udu mmanụ asaa na ọ wụ ya gawa ugbo ahụ udu mmanụ asaa ahụ ga-aghọ ụmụ agbọghọ asaa na-arụrụ ya ọrụ n'ụlọ tupu nwaanyị a ga-esi ugbo lọta a ga-aza ụlọ ya aza a ga-echuru ya mmiri a ga-agara ya nkụ a ga- a ga-emere ya ihe niile dị n'ụlọ ọrụ ụlọ niile a ga-arụchara ya nwaanyị a ma nwaanyị a amaghị na ọ wụ udu mmanụ asaa ahụ bụ ihe na-arụrụ ya ọrụ ahụ o ruo ofu ụbọchị nwaanyị o- agadi nwaanyị na-anọ n'ụlọ ya wee kpọọ nwaanyị a sị ya mgbe nwaanyị a ga na-akọrọ ya sị amakwa m ndị na-abịa arụrụ m ọrụ n'ụlọ agara m ozi n'ụlọ ana m anọ n'ugbo tupu m ga-alọta a ga-azara m ụlọ a ga-echuru m mmiri a ga-agara m nkụ a ga-eshiri m nri a ga-asara m efere amaghị m onye na-arụrụ m ụdị ọrụ a agadi nwaanyị a wee kpọọ ya sị ya ị ma ihe ị ga-eme ọ sị ya amakwa m ọ sị ya ofu ụbọchị ị ga-asị na ya agawago ugbo ị ga-eburu abọ ugbo gị ihe ahụ i ji aga ugbo sị na ya agawago ugbo ị ga-etikpu eti ya mkpu ị ga-ekwu ya kwushie ya ike ebe mmadụ niile ga-anụ ya ị gawa mana ihe ị ga-eme ị ga-achọ ofu ebe gaa zoo ị ga-ahụ ndị ahụ na-arụrụ gị ọrụ ndị ahụ na-abịa na-arụrụ gị ọrụ a ị ga-ahụ ha nwaanyị a wee kweta ihe agadi nwaanyị ahụ kwuru gwara ya o ruo ofu ụbọchị ọ sị na ya agawago ugbo o, ka ọ kwadochara buru abọ ugbo ya na o ji aga ugbo bupụta n'ezi o tie mkpu agawago m ugbo o. unu biko lewere m anya n'ụlọ o nwaanyị a buru abọ ugbo ya gawa mgbe ọ gawara ọ gacha ofu ebe gaa zoo dịka agadi nwaanyị ahụ gwara ya mgbe o zoro ọ nọruokwa oge ruo mgbe ahụ ndị a- mma- udu mmanụ asa ahụ na-eji apụta aghọ mmadụ ọ bịa anụ kwakọrọ kwakọrọ kwakọrọ kwakọrọ anụ mkpọtụ n'ụlọ ya anụ mkpọtụ n'ụlọ ya ọ na-arụnye anya na-arụnye anya na-arụnye anya ọ bịa nụ udu mmanụ ahụ biliri ofu onye bilie ya bụrụ oke nwa agbọghọ tozuru oke ọ bịa na-agụ egwu ọ na-agụrụ udu mmanụ a mmanụ nyanya nyanya mmanụ nyanya nyanya mmanụ nyanya nyanya onye aga saa efere nyanya onye echuo mmiri nyanya onye aga ahịa nyanya onye sie nri yanya onye aza ụlọ yanya onye asa efere yanya ọ gụkata oo, ha niile na-ebili ka ọ na-akpọ ha aha ahụ ka ọ na-agụ agụ ihe ozi niile ha ga-aga n'ụlọ ahụ ka ha na-ebili na-aghọ ụmụ agbọghọ tozuru oke ọ gụchaa ya ha niile bilichaa ụmụ agbọghọ asaa onye ọbụla na-eme ọsịsọ ọsịsọ nke ahụ e kenyere gị ị na-arụ ya ọsịsọ ndị na-aga mmiri na-aga ndị na-aza ụlọ na-aza ndị na-ehicha ehi- eficha ihe ndị gawara ahịa gotecha ihe e ji esi nri aga ihe ozi niile nọ n'ụlọ ndị na-asa efere ihe niile ahụ ọ gụrụ ndị na-asa akwa ha niile na-arụ ya ọsịsọ ọsịsọ ka oge ghara ịgabido ha maka na ha nwere oge ha ga-eji rụruo ọrụ ahụ tupu nwaanyị a ga-esi ugbo lọta na ha ga e, e, e, e, ahụ na ha mezuru ihe niile ahụ ha ha mara na ha ga-eme nwaanyị a nọrọ ebe ahụ na-ele ha legide ha oo obi ekweghị nwaanyị a ọ maghị ihe ọ ga-eme ọ sị hei lekwa otu ụmụ agbọghọ a na-amarịsịcha amanụ m ma m ga jide jidewe ha ma m ga-arịọ ha ma ha ga-ekwe nọnyere m ma ha ga-ekwe ka mụ na ha biri ma ha ga-ekwe ka ha bụrụ ụmụ m arụ ekweghị nwaanyị a jide ọ gbapụ ọsọ gbara gbara gbara gbara gbabata n'ụlọ ya onye ọ bịara bịa jide sị ya bikonụ bikonụ enweghị m nwa ị ga-ekwe ka mụ na gị nọrọ onye ahụ amịpụ ghọọkwa udu mmanụ ahụ gaa kwụrụ ebe ahụ otu a onye ọ gara jide biko biko biko merenụ m ebere enweghị m nwa amụtaghị m nwa ka mụ na gị birinụ ka ị bụrụ nwa m nke ahụ amịpụ ọ ga-anọrọkwa ebe ahụ udu mmanụ ahụ dị ebe ahụ ha si pụtacha o megidere ihe a o ruzie nke ikpeazụ nke ahụ bịa nwee obi ebere ebe ọ nọ nwee obi ọmịiko ebe ọ nọ ọ sị ya ọ dị mma mụ na ekwela m na mụ na gị ga-ebi ekwerela m na m ga-abụ nwa gị na mụ na gị ga-anọ mana enwere m iwu ọ sị ya ihe ọbụla bụ iwu ahụ gwa m m ga-emere gị ya ọ sị ya ọ bụghị oke iwu ma bụrụkwa oke iwu ebe ọ bụ na ị ma na m bụ udu mmanụ iwu ahụ m nwere bụ na agaghị akpọpụ m n'anwụ agaghị m apụ n'anwụ m ga-abụ apụ n'anwụ gịnị ka m kwuru nwaanyị a sị ya ọ gwụchala o nwere iwu ọzọ ị nwere Ọ sị enweghị m iwu ọzọ ehe ọ bụrụ na o nweghị iwu ọzọ ị nwere naanị na ị gaghị apụ n'anwụ m ga-edowere gị iwu a mụ na gị ga-ebi ị ga-abụ nwa m nwa ahụ wee kwe ọ bịa biri ihe ọ na-eme bụ otu ahụ ọ nọ n'ụlọ ọ ga-azara mma ya ụlọ ọ gaghị echu mmiri maka ọ gaghị apụ n'anwụ ọ gaghị aga nkụ maka ọ gaghị apụ n'anwụ ọ gaghị aga ahịa maka ọ gaghị apụ n'anwụ mana ọ gaghị esi nri maka ọkụ ga-adaze ya o nwere ike ya azaa ụlọ nwere ike ya asaa efere ọrụ ndị a obere ọrụ ndị a ka ọ ga-arụrụ nwaanyị ahụ nwaanyị ahụ nwekwuru obiọma obi na-akpa ya sọ aṅụrị na ya hụrụ onye na-akpasa ya nkata n'ụlọ ya hụrụ onye ya na ya na-achị ọchị ya hụrụ onye ya na ya ya ọ bụrụ na ha arahụgha na ya ga-ahụ onye ga-emere ya uhiri mkpọtụ n'ụlọ kwunyere ya okwu nwaanyị a obi wee dị ya aṅụrị ọ dị ya mma nwaanyị a lekata ihe ọ ga-eme sị mm ebe ọ bụ na nwa m a anaghị apụ n'anwụ nwa m a agaghị aga n'ọkụ esi nri m ga-akpọtara ya odibo nwaanyị a wee gaa kpọta odibo ahụ mgbe ọ kpọtara odibo a ọ sị odibo ihe iwu ị ga-edowere m bụ na nwa m a agaghị apụ n'anwụ ọ gaghị echu mmiri gị nwa ga na-echu mmiri ọ gaghị aga ahịa gị nwa ga na-aga ahịa ọ gaghị aga nkụ gị nwa ga na-aga nkụ maka na achọghị m ka o nwee ihe ga-emegide ya ọ gaghị esi nri gị nwa ga na-esi nri ọ bụrụkwa na ọ bụghị otu a lawakwa ihe a ka ị ga-emere m obi adị m mma odibo a wee kwenye ha na ya biri ha gawa ugbo nwa odibo na nne ha ga-eso gawa ugbo agbọghọ a ga-anọ n'ụlọ amekata o ruru mgbe a na- a na-aga ibido ọrụ a na-asụ ọrụ na-awụ mbido ọrụ ọrụ ugbo ọ sị na ya ga-eso mma ya ahụ agawa mma ya sị ị ma na ị naghị apụ n'anwụ kee kwanụ otu akị- anyị na gị ga-esi wee rụọ mma ya sị ọ dị mma na gị hapụ na ya ga-ewuta ihe anyị na-akpọ ụlọ ubi gịnị ka m kpọrọ ya gịnị ka m kpọrọ ya mma ya ahụ ga wuo ụlọ ubi ruo ofu ụbọchị ha tụnyere na ha ọ ga-eso ha aga ugbo ahụ ha kpọrọ ya ama ụzọ n'ụtụtụ mgbe ahụ anyanwụ na-apụtabeghị gawa ugbo ahụ mgbe ha ruru ugbo ha dowe ya n'ụlọ ubi ahụ na ha dowere ya n'ụlọ ubi odibo na mma ya ga na-arụ ọrụ ndị ọzọ ebe ọ bụ na mbido ọrụ ugbo e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị bịara ịsụ ọrụ ma ndị na-azọ ala ha nọ n'ebe ahụ na-aba mba na-akọ ọkụkọ na-alụ ọgụ mma ya anọkata sị mm-mm ka m gaa lee ihe na-esere ndị agbata ubi m ndị agbata obi m n'ọrụ ubi mma ya ahụ gbapụ gawa ịjụ ese ihe na-ese ọ gara ebe ahụ gawa ikpe ikpere ha ikpe na idoziri ha eme udo ka udo wee dị n'etiti ha ka ha rụwa ọrụ ugbo ha odibo a iwe ejula ya n'obi na ọ yanwa na-azụ a- yanwa na-echu mmiri yanwa na-aga nkụ yanwa na-aga ahịa yanwa na-esi nri na o nwe ọ sọsọ ịsa efere na ịza ụlọ ka nwa ahụ na-arụ iwe wee juo ya n'obi mgbe ahụ ọ hụrụ na mma ha apụla ọ sị nwa- nwa- a- a- agbọghọbịa ngwa ọsịsọ pụta bịa rụọ ọrụ i chere na m bụ ewu gị mana iwe ahụ juru ya obi mere ọ kpọrọ nwa ahụ a- agbọghọbịa kpọpụta n'anwụ ka ọ na-arụ ọrụ ahụ anwụ chara nwa a nwa a wee gbazee chetanụ na ọ wụ udu mmanụ ka ọ bụ nwa a gbazee mmanụ wee juo ala n'ugbo ahụ ju ebe ọbụla ofu nnụnụ bịa lee ihe ahụ o fepụ fekwuru nwaanyị ahụ ebe ahụ ọ gara ime udo ga nọrọ n'elu osisi mgbe ọ nọ n'elu osisi ahụ o nwee egwu nnụnụ ahụ na-agụ unu ga na-ekwe ya kpakubelebele kpakube o gịnị ka m kwuru Kpakubelebele kpakube o. ọzọ Kpakubelebele kpakube o. nnụnụ ahụ gafee n'elu osisi ahụ na-agụrụ nwaanyị ya egwu ọkịkpe ọkịkpe o

kuru ya kpakubelebele kpakube m nwa were nku jụrụ ya kpakubelebele kpakube nwaanyị a nọ ebe ahụ ọ na-eme udo ntị ya adịdịghị ebe ahụ ọ na-anụ ihe nnụnụ ahụ na-agụ nnụnụ a wee fepụkwa ferutekwa n'ugbo ahụ bịa lee anya lee anya lee anya mmanụ ahụ ka kwoturu ala ebe ahụ ebe ọbụla wụ sọ mmanụ mmanụ o feghachi azụ fekwukwa nwaanyị ahụ n'ugbo ahụ

kuru ya kpakubelebele kpakube nde were nja kuru ya kpakubelebele kpakube m nwa were nku jụrụ ya kpakubelebele kpakube o nwaanyị a ntị ya banye ewu egwu ahụ nnụnụ ahụ na-agụ nwaanyị a si ebe ahụ gbapụ ọsọ na-agba na-agba na-agba na-agba a sị ya bịa bịa bịa bịa nwaanyị bịa ebee ka ị na-aga ọ sị chere chere chere chere na egwu agatala m igu n'isi chere na ihe emebiela ana m abịa ana m abịa ọ gbapụ ọsọ gbara ọsọ ahụ gbagide ọsọ ahụ gbarute n'ugbo ya ya lee anya ebe anya ya buru ụzọ gaa bụ n'ụlọ ubi ahụ ịhụ ma nwa ya ahụ ọ ka nọ ebe ahụ ọ bụrụ na nwa ahụ anọghịzi ya o lee anya n'ugbo ya ebe niile bụ sọ mmanụ ọ bụghị mmadụ gwara ya na nwa a agbazeela n'udu mmanụ ahụ agbazeela nwaanyị wee daa n'ala na-ebe akwa na-ebe akwa na-ebe akwa o wee kpọta odibo sị odibo ke ihe mere ọ bụrụ na ị tụọrọ m asị na m ga-eji mma m jiri bịa ọrụ gbuo gị ebe a ụjọ wee bịa odibo odibo wee saghe ọnụ ya kwuo nke bụ eziokwu na iwe juru ya n'obi na ọ sọsọ ya na-aga ọrụ n'ụlọ na ọ ihe mere ya ji kpọpụta nwa ahụ sị ya bịa ka ha rụwa ọrụ a bịazienụ na anwụ chara ya o wee gbazee wee ghọọ mmanụ mmanụ ahụ ọ bụbukwa na mgbe mbụ ife chakpi ife chakpi o nwere onye nwere ike ịgwa m ịkọrọ m ma ịchọ odibo ọ dị mma n'ụlọ ma ihe odibo mere ọ dị mma ma ọ bụkwanụ ihe nwaanyị mere ma ọ bụ- o gosiri egosi ọ dịkwa mma na ụdị agwa ya nwa kpara kpasobe odibo ma ụdị agwa odibo kpara kpasobe meso nwa bụ udu mmanụ ahụ